Ritual Ritual ọ na-ada n'ugwu na-ada na ndịda ọ na-ada n'ihu na-ada n'azụ na-ada n'aka nni na-ada n'aka ekpe ife gbasara ritual a a na-ekwu okwu ya eligo ọtụtụ ụmụnne anyị nni n'ahụ ife gbasara ritual a a na-ekwu okwu ya anapụgo ọtụtụ ụmụnne anyị echiche ha na-emezi ka kpalakwukwu echezọzie na ritual a na-eme eme nwere mmụọ nwenụ echezọzie na ritual a na-eme eme dị n'ụdị n'ụdị na ọ dị na dabam na dabam na enwere mmụọ na-eso ya bụ ritual n'otu n'otu ajụjụ gị bụ nwa onye igbo kwesịrị ịjụ onwe gị bụ kedu mmụọ na-eso ritual a kedu mmụọ nwe ya kedu mmụọ na-aback ya ma ọ bụrụ na-asụ ya n'ọnụ oyibo anyị ma ụmụ afọ igbo achọghịzi ịma ife a ma bụ na anyị chịkọtaziri ife niile ọnụ chịkọsịa ife niile ọnụ o were na-agbazi egwu ọgwara ọgwa ọ na-afịọ n'ugwu ọ na-afịọ na ndịda eburu nchịkọsị isi na-achịkọsị ụmụasị ụmụa- ụmụafọ igbo isi ritual a ị fụlụ a na-eme enwe nwere mmụọ nwe ya n'ụdị n'ụdị enwere mmụọ esi mba ebute mmụọ ahụ esi mba ebute nwere ritual mmụọ dị iche iche nwere ritual ebe ọbụla i si fụ ritual ị na-eme ị yara ajụ ajụjụ nke a anyị na-eme kedu ebe o si kedu mmụọ nwe ya kedu ife o bu eje ife ị ma bụ na i mebego ritual geenụ ntị ụmụafọ igbo ọdịnala dị iche ịgwọ ọgwụ dị iche mmụọ mba ebutela ebute dị iche ọ ya adị mma gị bụ bụ nwa afọ igbo tupu ị na-eme ife ọbụla ka ị jụgbu ajụgbu maka na ndị be anyị tụrụ inu wee sị na ọkụkọ na-atụgbu atụgbu wele eri mana anyị bụ ụmụ afọ igbo anazị atụgbu atụgbu wele eri ebe ọbụla anyị si wee fụ ritual anyị a na-eme nke kachasị njọ wụ na anyị kpokọtara ife niile chịkọọ ife niile isi ọnụ kpọọ ya ọdịnala ha niile abụghọ ọdịnala ụmụnne m ọdịnala dị iche ịgwọ ọgwụ dị iche ritual ndị ọcha dịkwazị iche ritualụ ndị ọcha maọbụ nke esi n'obodo ọzọ wee bute nwere mmụọ na-eso ya enwere mmụọ na-eso ya maka na ọ bụrọ ife mmụọ ha na-eri ka mmụọ anyị na-eri onye ọbụla bụ onye igbo nụrụ ọnụ mmiri okwu a ya aghọta ife m na-akọwa ọ ya ka o ji wee dị oke mkpa na ị ga-ajụ ajụjụ ọtụtụ n'ime anyị na-ebe akwa alịlị taa na-atụ alịlị na ọ since ha ji wee mechaa ritual dị etu a ma ọ bụ nke ọzọ ka ife ji wee sibe ike n'ime ndụ ha ife mere o ji dị etu ahụ bụ maka na ị jụha ese ị tụwuha atụwu wee jee lie ị jụha ese malụ mmụọ nwe ya bụ ritual tupu ị na-eme ị jụha ese malụ na mmụọ ahụ nwe ritual ahụ na mmụọ nọ gụ n'ime ọ ya-anọkọnwukwa ụmụ ngwongwo e ji eme ya bụ ritual ị jụkwala ese malụ mmụọ so ya bụ ngwongwo e ji eme ritual ahụ were aga ebe ọbụla ị fụ ritual i mee ebe ọbụla ị fụ e debelu ritual i jee kọpịlị mee ị yala ajụzi ese nke a ọ kwa nke mmụọ nwe gị na-eri ụmụafọ Igbo ọ ya-adịkwanụ mma ka anyị na-ajụgbu ajụgbu welu na-eli maka na ọtụtụ ụmụnne anyị nọ na ntaramafụfụ n'ife dị iche iche gbasalụ ya bụ ritual a na-ekwu okwu ya nezikene anya ọfụma welu wee mee gịnị welu na-eme maka na oke solu ngwere maa mmiri ọ ma ngwere ọ kọọ ngwere ọ ya-akọkwanụ oke ee ụmụafọ Igbo bikonu a sịkwanụ na gịnị nwanụ tụfie onu onu egherie ka anyị da abụkwanụ ife tụfiere onu ka onu wee gherie ka anyị nechaa anya ọfụma were na-ajụwu ajụwu were na-eri maka na ritual a ife o bukwa na-eje karịrị akarị anyị bụ ụmụafọ Igbo anakwụzi enwe ndidi ebe anya anyị na-eje bụ kedu nke a ya-eme ka ọ na-eme kịta kịta ị yara ajụzi ajụjụ ma ọ bụ nezie anya ọfụma kedu ntaramafụfụ ya-esi na ya bụ ife pụta n'ọdịnihu ka o bekenenụ m oke a n'ọnụ onye nụ ya mee gịnị ya kọọrụ ibie ka emesịanụ ka ọ dịnụ mgbe ọzọ